moni kulikonse kumene mukutimva kapena kutiona dzina langa ndi emmanuel twala tili kuno ku mangochi kuno kwa group village headman chiwalo kwa, T- kwa sinyo TA uh, nankumba uh, boma la mangochi uh, ntchito imene ikuchitika kuno imene tikufuna tiyitsatetsate ndi nkhani ya mphamvu ya mphamvu ku anthu. Pa chingerezi amati decentralization. Ntchito imeneyi mwina imangokambidwa nthawi zambiri kumamwamba koma nkhani imeneyi imachitika madera ena a mdziko muno. Kuno ku Mangochi taiona ikuchitika. Koma kwambiri lero tikamba kwambiri nkhani ya chitukuko cha nsomba makamaka nkhani yake ya nsomba ya mtundu wa chambo. Mukudziwa kuti kuno ku Mangochi komanso Lake Malawi yenseyu zaka za m'mbuyomu mumatuluka chambo champhamvu koma zaka zingapo zapitazi taona chiwerengero cha nsomba za chambo chikuchepa kwambiri. Umati ukapita ku Mangochiku mwina chambochi osachipeza kumene. Koma. Zaka zochepa ndiyesa zitatu kapena ziwiri zapitazi, taona kuti m'nyanja m'menemu mwayamba kutulukako zambo kapena chambo ching'onoching'ono zimene zikusonyeza kuti chambo chayamba kubwerera madera wena. Koma lero m'programu yathu yalero ya Dera Langa, tikufuna tilondole kwambiri nkhani imene anzathu a Refresh, imene ndi project ya pact, imene imalandira nthandizo yochokera ku usaid yakhala ikugwirira ntchito limodzi ndi boma la Mangochi makamakanso kudzera ku nthambi ija ya Fisheries ndi anthu amene amakhala dera limeneli koma kuno tili kwa Chiwalo ndiye kuli Beach Village Committee imene imakhala kuti ikuthandizana ndi a ulimi wa nsomba kapena nthambi ya nsomba kuti ntchito imeneyi iziyenda bwino ndiye ndili pano ndi pa bwalo pa beach ya Chiwalo kuno ku Mangochi ndili ndi akuluakulu osiyanasiyana. Lero tifuna tilowe pa nyanja ya Malawi tione kuti pamenepa akuti pali malo amene amatcha powetera nsomba kapena kuti poti nsomba zidziberekana, zidziswana. Pa chingerezi amatcha kuti artificial breeding site. Kodi achitanji mmenemo komanso kuti kodi nkhani imene ikuchitika kuno ndi ya mtundu wanji? Ndikufuna ndikuonetsereni anthu amene ndili nawo pano pa bwalo Tisanapite munyanjamo ndifuna ndipite kaye kwa a Sinyo Nankumba kuno ku Mangochi. Tikumva a Sinyo kuti kuno nsomba ya chambo yabwereranso. Tisanapite kwa anzathu amene akutithandiza, chachitika nchani kuno? Uh, ine ndine senior chief Nankumba kuno ku Mangochi. Uh, ndi mfumu imodzi imene uh, nyanja ili yayikulu kwambiri kummawa ndi kumadzulo kuno ku Mangochi. Ah, pakadali pano somba anzathu akafukufuku akunena kuti somba zabwerera kubwerera kwa somba ndikunena kuti ah, chifukwa cha mgwirizano wathu kuyambira ma BVC ndi mabungwe osiyanasiyana ndi ife mafumu kugwira ntchito limodzi kuti somba zibwerere mmenemu a BVC amagwira ntchito zawo ifenso mafumu timagwira ntchito zathu anzathu amabungwe amagwira ntchito zawo zonse kumanga nkhata lero lino somba zabwerera mnyanjamu chifukwa cha mgwirizano wathu umene tinali nawo ndiye Pamene mukufunsa kuti ah kodi nsomba zabwerera bwanji iyayi pali ndondomeko imene nsombazi poti zibwerere. Wani, kuletsa ma ma makoka opha nsomba mowononga aja mwankhaza kuchotsa kuletsa amene aja. Kachiwiri kuletsa uh, kuonetsetsa kuti uh, BVC ina iliyonse ikhale ndi malo owetera somba chifukwa kaleli mbuyomu makolo wathu amangotiuza kuti tidzipha somba koma kubwezeretsa somba Sanatiuze iyayi. Tsono mabungwe osiyanasiyana atabwera ndi amene atifotokozera kuti iyayi nsomba ndi zimenezi, nsomba zaonongeka kwambiri chifukwa tilibe ndondomeko ya kubwezeretsa. Ndiye kunali kukonza ma BVC, kukonza ma sanctuary akunenedwa aja. kulumikizana ndi ife mafumu kugwirizana kuonetsetsa kuti china chilichonse chili mchimake chifukwa ake lero nyanja ya malawi somba ndathokoza aombeni manja gogo ndipite kwa uh, akuluakulu um, bungwe limene likuyendetsa ntchito zimenezi uh, la refresh uh, iwowa uh, ndikufuna kuti makamaka iwowa ndi mr amakosi jere amene ali mkulu wachiwiri wa- wamkulu wa bungwe limeneli kapena kuti ntchito zimenezi za refresh kuno uh, ku malawi pansi pa pact tikubwera kuno ku mangochi mnyengo ngati ino mutachita kafukufuku wanu wa nsomba pakatipa munapezanji komanso mukuganiza kuti kufunikira komagawana nzeru ngati zimenezi ngati dziko nkofunikira kotani? Mr Jere. Ah, zikomo kwambiri. Pakatipadi panachitika kafukufuku and mmene munayankhulira muja kafukufuku ameneyo anachita ndi a Department of Fisheries. uh, kudzera ku uh, uh, Monkey Bay Research Unit uh, imene amaitcha Biomass Trawl Survey. Um, kafukufuku ameneyo uh, ma results ake sanamalizike komano tili ndi ma preliminary results and popanga share ma preliminary results panaonetsa ndithu kuti pachizungu timati pali regeneration ya chambo fish stock ah ikupanga regenerate m'madzi mmenemo ah zimene zinaonetsa kuti number one sikuti zangochitika ah chifukwaso kafukufuku yemweyo atatiuza kuti ah nsomba imeneyi ngati nsomba ya chambo yayamba kutsika ah m'madzi mmenemu panaliso zinthu zimene Tinaziona olo a kafukufuku anaziona kuti zikupangisa kuti nsomba imeneyi kapezekedwe kake mmazimu kayambe kutsika. Ndasangalala kwambiri kuti gogo mukufotokoza kwawo afotokoza kwambiri nkhani ya mbali ya zimene zinapangitsa kuti nsomba zisamapezeke mmenemu. Panali mausozi owononga. Pali mausozi mwachisanzo usozi omagwiritsa ntchito matchera ngati a monofilament. Matchera amenewa ndi achabe. Amapangidwa ndi tima waya, chingwe chake ndi cha plastic. Akasokonekera mmadzi mmenemu ndiye kuti chingwe chija chimatsalira mmadzi mmenemu ndiye kuti chimakhala chikuchita pachizungu timati ghost fishing. Kumangopha nsomba yopanda munthu amene akutani, akuyipha nsombayo, akuyifuna nsombayo. a, imene ili yoononga. Mausodzi omagwiritsa ntchito matchera amene ali ndi a, maso amene amationongera nsomba zimene zinali ndi kuthekera kuti zinakatha kumakaikira a, mazira amene ananenera gogo a, mbali mbali. Mausodzi omapanga nthawi imene malamulo akuletsa. Malamulo atseka kuti nthawi ino ndi nthawi imene. Kafukufuku anatiuza kuti nsomba zimaberekana kwambiri, zimaswa kwambiri uh, inu mukachita mausozi nthawi imeneyo. So gogo anazanenanso kunena kuti mausozi amenewo amapitiriranso chifukwa chonena kuti tabadwa tikukula chimene tinauzidwa ndi choti tizipha nsomba, mwina sitimayang'anira kwambiri mbali yobwenzeretsa nsomba m'mazimu, so tikungopha nsomba Ndiye mwina nambala ya nsombayo ikupita pansi. Ndiyeno chifukwa chobwera kwa kafukufuku ameneyi motsogozedwa ndi ofesi ya District Fisheries Office imene ili pansi pa nthambi ya Mangochi District Council kuno ku Mangochi, pakhala pakuchitika ma interventions osiyanasiyana malingana ndi ukaudaulo wawo. And mmodzi mwa zinthu zimene anaziona kuti achilimikepo pogwira ntchito ndi zinthu zokhuzana kuti tiapange bwanji sensitize anthu kuti akhale ndi information imene ingathandizire kumasamalira mmazimu and pali ma interventions ambiri amene gogosu anena amene akhala akutithandizira kunena kuti tikabwenzeretse chilengedwe chimene chimapezeka mmazimu and ma interventions onsewo mukawaona akuyang'anira pa munthu akuyang'anira pa anthu aja amene tima, pa chizungu timati ma stakeholders amene amakhuzika ndi ntchito ya mmazimu akhoza kukhala asodzi akhoza kukhala anthu ogula nsomba akhoza kukhala anthu amene amangodalira kuti asodziwa akakasoza uko iwo akapezepo nsomba ngati ndiwo ena akapange ngati ma business so mauthengawa akumafikira kwa anthu onsewa Komanso mmene mwaonera kuno ndi zonena kuti a sitikungopanga tokha, tikutsogozedwa ndi mafumu. Pali a senior and pali a sub TA and tili ndi a group and anthu onsewa a timagwira nawo ntchito ngati ma champions ndi amene akumatitengera mauthenga kuti mauthenga amenewo apite ndi mphamvu komanso apite ndi chikumbutso. Ndi zofunikira kwambiri kuti tidzipanga zimenezi a. ndi cholinga chonena kuti ma information ngati imeneyiyi, kachitidwe ngati kamenekaka ndi kamene kangapititse patsogolo a kuteteza. Kuteteza kutipatsa resource. Kukatipatsa resource yo, ndiye kuti a tikhala ndi kuthekera kopeza chakudya komanso tikhala ndi kuthekera komachita ma business komanso tikhala ndi kuthekera kopititsa patsogolo zinthu. Zikomo kwambiri. Tikuthokozani kwambiri. Aombeni manja iwowa ndi Mr Amakhosi Jere, wachiwiri kwa mkulu wa ntchito zimene za Refresh komanso pansi pa pact, bungwe limene likuthandizana kuno ku Mangochi. Koma nkhani yake ya lero ndifuna ndipite pa nyanjapa nda Dr Chatsika Chilonda komanso nda anzathu aku a District Fisheries Officer komanso akuluakulu a beach kuno, a chairman ali pompano. Nanga amati mulandu wa. munda amakambila pamunda pompo tu nda gogo mutilola tilowe mundamo Ah, mmenemo pokha tangobwera panomu nyanja yi yamva yata yamva ikudziwa kuti aeni ake afika pano eh akuti yamva tu nyanja tu anake eni ife tiye tiloweni ah, uku ah, a chairman Ndiyesa ndinu ati? Tiyende bwanji kuchokera pano? Yeah, yeah, dzina langa ndine Titus Mpata. Mr. Mpata, yeah. Tiyenda bwanji kuchokera pano? Tiyenda tilowera chakumweraku, mene tikulowaku, tipeza boti imene muli mitengo, imene timakagwiritsa ntchito poponya zilundu kuti nsomba zipeze chakudya chake malo wokhala mmenemo mhm. ndithu zigole mhm, chabwino ayi ndimenemo tifuna dera langa lero tili kuno kwa Senior Chief Nankumba, m'mudzi muno mwa Chiwalo nde akuti kumene tikupita kuno ndi malo amene amaponyamo zinthu zosiyanasiyana kuti zinthuzo zi nsomba zikaberekane zikaswane kumeneko. Salola kuti asodzi alowemo kapena munthu wina aliyense alowemo amafuna kuti ziswane mmenemo ndithu nde musatalikire khalani pomwepo chifukwa tikhale tikukamba nkhani imeneyi ya kufunika kosamala malo ngati amenewa ndi mphamvu ku anthu mphamvu zikhale ndi anthu, anthunso akhale ndi malamulo awo otsata pa zinthu zimenezi. ulendo wathu wopita ku panyanja apa wayandikira kumenewo ndithu sono nyanjayo sungalowe sapato ngati chonchi ndikuyenera kuvula basi Ah, sapato zimenezi kuti ndizisiye kuno kumtunda so ndisamakagwa mundilandire katundu ameneyo ndikulowa mkatimo andiuza mfumu kuti ndikhoza kubwerako wamoyo titenge kathu katundu wathuyo zikomo kwambiri ndimenemo ulendo wathu umene tikupita chimene chimachitika pano n'kunena kuti mte- mitengo imene ili mu bwato limene lili namba 1 ilo atiuza ntchito yake koma kwambiri atifotokozera ndi akuluakulu amene tikhale nawo mu ah, boti limeneli kuti limagwira ntchito motani ndi menemo ah, tikunka tikupita pa nyanjapa dota kachilonda ndi munomo chimachitika n'chani ya tikatere ndiye kuti a BVC ndi anthu ena akupita kukaponya zirundu kumalo kumene kumabe- ama- kumaberekera nsomba kumene amati ku sanctuary ya nde amatenga zinthu zosiyanasiyana akhoza kutenga zimaboti zakale zimene zinaleka kugwira ntchito zinonongeka amatenga zinthambi za mitengo amatenga chilichonse akhoza kutenga zinthu zamingaminga kukaponya kumeneko kuti malo amenewa akhale otetezedwa nsomba zizidziswerako komanso akatenga zinthu ngati ah, zimitengo zija zimathandizira kuti akaponya zinthu zimene zija Nsomba zima zimakhala zimabwera kukhala malo amene aja kuti zimangokhala paja kumaswana ndithu kuti nsomba zichuluke zikachuluka zizipita malo kumene kuli kwakuya anthu azigwirako. Sikuononga mu nyanjamo chifukwa ena adad- adadandaulapo kuti mumakhala e-waste I mean not e-waste koma mumakhala waste wamkulu kwambiri mwina zimagalimoto zili menemo sizingasungunuke zikuononganso ah, chilengedwe pansipa ah, sizoona kwambiri ah, kuponya zirundu mu nyanja kumathandiza kuti anthu asakawononge malo amene aja sikofunika kuti anthu adzikakokaso ayi chifukwa pano ndi malo oberekera nsomba sizimayenda ndangati zinthu zomwe sizingapezeke kuti zikuchoka pamene munaziponya paja zikupita malo kwina kumene zimene zikakhale ayi mutati muone zimene atenga zija atenga zili zimiyala zikuluzikulu ama miyala zikuluzikulu amakaponya zilundu zija ndi zimiyala zolemera zikuluzikulu zakuti sombazo oti zoti zilundu zimene taikazo sizingakokoloke zimakhala pamene paja mpakana nthawi iliyonseyo ndilinso ndi atcheya kupatula dr dick kachilonda wa pano atcheya a bvc kuno mukugwira bwanji ntchito limodzi ah, yothandizira kuti mukhale ndi malo oberekera nsomba ngati chonchi. Ntchito imeneyi tikugwira limodzi ndi afumu chifukwa asanakhazikitsidwe malo amenewa ndi kuti afumu anaombereza msonkhano kuwadziwitsa anthu kuti malo awawa kuyambira lero ndi oletsedwa ndi oberekera nsomba. Kuchokera pompo anthu anachivomereza kuti malo amenewa akhale oberekera nsomba moti malo amenewawa sikubweranso munthu kuzasoza ntchito yake ndiyongoberekerako somba zikaswa zikabereka zazikuluzikuluzo zizipita zanaso aka- akakula achokenso malo amenewa kuti asoza akhoza akakumana nawo malo oyenerera kuti asoze ndithu ndi malo tikukambawo ndi gawo limene pali tchirepa pakumera bango ndi mitengo Eh, malo ndi amenewo akumera bango ndi mtengo monsemu kufikira munomo chifukwa kuchoka pompaja ndi mtunda 100 meters kukhala ngati kukula kwa ground la mpira Yeah. eh, umusi wokukula ground la mpira mulitali mulifupi mwa- patipo pamene pa 100 meters iyo ndi mtchiremo kapena ndi nyanja momuno ndi nyanja momuno so kuchokera- ne munomo mungapezeke mitchirero ngati kuti nsomba zikhoza kuberekana munomo tikuyenda muno Eh, munomo pa, pa nyanjapa pansipa Eh. sipangape pamwambapa sipangapezeke Sangapezeke chi. oho tendeza ndi atcheya chifukwa ndikuva kuti uku a- afuna kuti achi- aponye nde ife yathuyi kuti tione bwino nde tizungulire imeneyi adalaivala galimoto yanuyi izungulire iyo kuti tionere kumadzulo zimene chichitike pano ndi chani ah, dr dick kachilonda Eh, so chimene chichitike pano ndi chakuti no awa azathu a bvc mukuwaona awa amenewa ndi amene atenge ma, ma, ma brush pack awo aponye mu sanctuary muno kutanthauza kuti malo amenewa ndi woti munthu aliyense sangapheso somba iyayi kuti abwere khoka pamenepa tithera pomwepa kuti malo ano akhale oberekera somba wow ndikuona uh, akuluakulu ena apo othandizana ndi Devere Chipope Party ali aku- ku- ku refresh ndi amene akuponya zitsulo zimenezi kapena mi- ah, mitengo imeneyi pansipa Nde- dera lonse lino ndi imene muli moswana nsomba Eh, ah, mdera lonse lino ndipo sikuti zimene akuponya ndinoke- zokhazi ya Eh. zilipo aponya aponya kale zakale mbuyo monsemu zinthu Poti munomo- zongoonjezera muno muli wenda muno muli matchera amene Ma- ma brush park Ma brush amenewa, pad. kuti munthu atati abwere ndi khoka lithera pompano oh. eh, cholinga malowano akhale otetezedwa nsomba zipitire kuberekana so panopo sangayende munthu ndi atati abwere ndi khoka pano lithera pompano chifukwa muli zinthu zimene anaponya azathu a bvc kusamalira malowano ndimene ikuoneka apayi ndimene muchita apazi za u bvc Yes. kufunika Ababa ndikuponya iyi brush park. ya Um, imene imatithandizira kukapanga silent policing madziko. Kwa imene ikapita kupita pansi, mwina akaponya khoka lake lobalalika chimamuletsa chimenechi. Lero khoka limathera pompo. awa ndi apolisi amene Amenewawa ndi apolisi kusikonso timathandizika ife nsomba zimatha kubwera kumazabisala kumeneko Inetu ndimaona ngati pali madzi okhaokha pamwambapa. Pas- Pasipa pali zinthu kodi? ehe pali zinthu zimene zima- zimathandiza kuti anthu anthu samadziwa kunoko kuti malo awawa sangaponye khoka lawo akaponya khoka lithera pomwepo kupatula kuponya zilundu zimenezi makomitiso ngati amene ili kuno ya Chiwalo bvc amapanga mapatrols kumalo ngati kumene kulili kuno ku sanctuary sikumaloledwa kuti munthu azaphe nsomba kotero kuti akapezeka kuti akupha nsomba ndi ma by-laws amene ali kuno ku Mangochi okhuzana ndi nkhani za usodzi awo ali ndi mphamvu kuchokera ku boma yoti amatha kugwira anthu amene aja ndikuwazenga milandu kulipira ndalama ndalama zimene zimapita ku thumba lawo la komiti kuti azigwirira ntchito zosiyanasiyana amayi inu ndiye mukugwira ntchito yanji kuno nanga si tikumva kuti amayiso ali nawonso ma- makomiti amenewa umakhala udindo wanu otani oonetsetsa kuti abambo zimene akuchita nanunso amayi pamene pakuthandizira zoonadi kuti timagwira ntchito limodzi kusamalira sanctuary imeneyi makamaka tikaonanso munthu mmene anena alangizi athu kunoti akubwera zasodza malo ngati amenewa ife timathabe kuchita kanthu kudziwitsana mwachanguchangu kuimbirana mafoni kubwera munthu amene tikudzamugwira amauja amakalandira chindapusa chimene chimatithandizira ife bvc yathu nthawi mapatrols mwina kupeza boti ngati Sitikugula mafuta kumutsatira munthu amene akupanga usodzi wosayenerera pakati pa sanctuary yathu. Ndifuna kufunsa pamenepo pa nkhani ya mafutayo, pa nkhani ya zinthu ngati mafuta ndi zina zotero zopangira patrol, ma resources ngati amenewo a Tcheya zimakhala bwanji? Mumasonkherana ngati a BVC kapena zimakhala bwanji? Aaa pa nkhani ngati imene ma resources amene ogula mafuta, kubwereka boti, sitimasonkherana ngati BVC member koma Monga ananenera alangizi muja, nthawi zina timatha kugwiritsa ntchito ma patrols amenewo tikapeza anthu. Ma patrols wo mumagwiritsa ntchito ndalama zanu kapena zimakhala bwanji? Iyayi, ndalamazo kudzera mu ukadaulo wa azilangizi athuwa anatiphunzitsa kukhala ma BVC odziyimira patokha. Moti ifeyo ndife BVC yodziyimira patokha. Mukhoza kuona ma boat ngati awawa, tachita kupanga hayala si athu a BVC, tachita kupanga hayala. ndithu ndi ndalama zakuthumba kwathu chimene atithandizirako pa project ngati iyi mwina ndi fuel yokhayo imene tinaperewedwa kupeza kwa ndalama kumeneko timapeza tili ndi maupangiro osiyanasiyana kuzera kwa alangizi athu timatha kulima kuweta ziweto ngakhale ma patrols amenewo tikagwira asozi osavomerezekawo timalipitsa zindapusa kuzera ku ma bylaws amene anakhazikisa- khazikitsidwa ku mangochi dc council ndi aka- akatilipira Timatha kusunga kwa treasurer athu. Tikamasunga chonchi chija tikamakhala ndi ma activities ngati patrols or kuponya zirutu pa sanctuary or kupanga nthawi zina tikakondwa timatha kuti ah takwanisa chaka kaya miyezi sikisi tikhale pasi tisangalale timatha kusangalala kuzera mu ndalama zimene timazipeza ngati BVC yathu ife achiwalo kuzera mu ulangizi wa azilangizi athu. amene anatiuza kuti tikhale odzidalira ndipo tikhale ndi masomphenya odzipezera ndalama pa ife tokha moti ngati ife achiwalo si nkhani kukhala ndi ma activities ngati awawa Aha. Ndithu. chabwino ndiye mmenemo tikali pakatikati pa nyanja ah, tikuchita ntchito yathu ya lero programu yathu ya dera langa tifuna tingokuonetsani mphamvu ku anthu imene ikuchitika kuno ku- kwa chiwalo ah, kuno kwa T/A Nankum- Senior Nankumba boma la mangochi kumene gulu limeneli la chiwalo bvc likuthandiza ndithu ku chulukitsa nsomba kuyika malo oti nsomba zizi, zizikaswerana mati kusu- kuswa kwa nsomba eh? Kuswa kwa nsomba. eh, ya malo amene nsomba zimakaswerana uh, alipo ndithu ndiotetezeka ndithu ndiye taona activity imodzi imene amachita pano kutenga uh, mitengo ndikumayika mmenemo kuti ikhale ngati apolisi ammenemo ntchito yake kuti ma net osavomerezeka akalowa mmenemo akole ndithu komanso ma ma trawler ati sikwenikweni mmenemo amadutsabe kapena iwowa ndiye zimakhala bwanji nanga Ah. si aja ndi magalimoto akuluakulu a nyanja ma trawler kulingana ndi 100 meters imene ili panyanja kuti nyanjayi ili shallow iwo aja Okay. sangadusa amadusira kuja kunyanjako governance expert ku bungwe limeneli la project imene ya refresh dr kachilonda ndinawo mom'muno be amene akundikambira makamaka nkhani imeneyi kufunikira dr kachilonda komakhala kuti anthu akutenga udindo ngati anthu eni tikuti mphamvu ku anthu nkotani zikomo kwambiri kupindula kwake nkwakuti anthuwa amachita zimene zingawathandize pa khomo pawo chifukwa samatengera zimene zikuchitika kwina Kunoko adaona kuti malo ano ndi amene amaberekera nsomba. Chifukwa choti malo ano amaberekera nsomba, ofunika titeteze. Ndiye kuti maganizo otetezawo achokera kwa eni akewo. Chifukwa aona kuti pa- nsomba zimaswera apa, tiyeni titeteze. Ulangizi umabwera pa zinthu zimene anakapereka. Ulangizi siumangobwera ayi, koma umabwera chifukwa choti eni akewo afuna ulangizi uwathandize kuti achulukitse nsomba mmene amaberekera nsomba nde amangobwera ndi matekinoloji ena ngati ku- ku- kubweretsa ma brush park-wa kapena kudzachita sample nsombazo amabweretsa azilangizi koma ukadaulo woteteza malowo uli wa eni wake ndithu umwini uja wakhazikika pa malowo umwini wosamalira nsomba ali nawo chifukwa akuchita zimene aona zimathandiza akunganawonongabe nyanjatu anthu ano akunka napereka nayika ma silent policemen akuika ma silent policemen kuona mosiyana Eh, ine kuti ine ndikuona kuti kuononga. akuononga ife tikuona kuti achita bwino ake ma silent policemen chifukwa akapanda kubwera ichichi ndi policeman amene wina akabwera atchera pompa sadzabweranso koma amene amalola ndi okha amene ali ndi mbedza Eh, amene ali ndi mbedza Ah. eh, yoweza Eh. eh, olo za mtaya komanso saloledwa zachani olo za ntaya pali mtundu wa mbedza ziwiri Eh, zina za ntaya zimene zimakhala ngati mulaini chonchi ndiye pali mbedza zina zoweza chonchi koma saloledwanso mu sanctuary mu iwo ama- ama- amaloledwa mu out of sanctuary umumu ndiye kuti ndi zero fishing umu ndi zero fish zero fishing umumu oh even ambedzawo Eh. ambedza aja amaka- amakaphera uko ko- apa sangadutse kapena atha kudutsa koma kuti sangawedze kudutsa adutsa nanga sapita kokaphaso koma kuti sangakhazikike kuti awedze umu bwinotu bwino bwino iwe ndimenemo ah, remix part 2 ndi ameneyo amakosi wakhala kutawali zili bwino zili bwino zili bwino ndi imeneyo ntchito imene ikuchitika pano ah, akuyika apolisi amenewo ah, amene aku- athandizire chimwala chake ndi chimenecho mwati ah, ka- Dr. kachilonda anka chintengo cho chikamire chisakhale pa papoye chikamire chikhale pansi komanso amene uja ndi gaga ndi gaganso pamene Oh. akhale Ena amathandiziranso kuti- Oy- oy- oy- bweretse, eh, tayilankhulana. somba zizibwera pafupi Ah. akamva somba zikamva fungo lija zimabwera pafupi imene ili ngati fidi ili ngati fidi imene akudyetsera somba zimene zili mmadzimo nde timanena nthawi ina kwina kuti kuti sikuononganso chilengedwe pansi pano nanga si izi ndi nsomba za chilengedwe Mukamaikanso zakudya zina, sizidzapezeka kuti zikunyanyalatu kudya zakudya zawozo chifukwa zayamba kununkhira kumene mwakubweretsera kuchokera kumtunda kwa nyanja. Mukuona kuti zimakhala bwanji ku sayansi? A, gaga alibe ma chemicals ena aliwonse, ndi gaga amene wachokera ku chigayo. Mulibenso ma chemicals ena aliwonse, kotero kuti sitikukhulupirira kuti palinso ku- kuwonongeka kwa chilengedwe kwina kulikonse, poti zimadya pomatha 2 3 days akakhala kuti watha nsomba zadya kale. Chabwino. Leweramo. kuonjezerapo kuti gagayo amabwera tsiku-tsiku ndiye eti abwera aponya nsomba zabwera ndezi am- chifukwa cha mitengo yezikazikika ayi ndimenemo nde tibwerere kumtunda kuja mr amakosi tathokoza chabwino imenemo uh, mr msusa ndi district fisheries officer kuno ku mangochi tinalowa mmenemu mr msusa tatifotokozereni zikatere nde kuti ngati kuundunaku mumakhutitsidwa nayo process imene kapena mumakondwa kwambiri zikachitika zimenezi ya eya apa tikatere timati ntchito yagwirika Ah, tayikano apolisi achisisi amene no asodzi opulupudza akafika pene paja ndiye kuti amakodwa usodzi wawo umathera chonchi kotero tikatere ndiye kuti no ah, tayika malo oti nsomba ziberekeranepo mwaona taponya gaga ah, nsomba zija gaga lija likamapereka fungo kafungo kabwino kabwino kaja nsomba zimathamangira pene paja ndikuyamba ndithu kupanga malo oberekera nsomba eya so tagwira ntchito ziwiri kukakonza malo oberekera nsomba komanso kukayika zinthu zoti no asodzi opulupuza asafikepo ya zikomo kwambiri ndi imeneyi ndi intervention ya masa- mas- ma- masanctuary amenewawo ndi ma sanctuary imene timapanga ija ndi sanctuary management kuti no sanctuary yathu tingamayisamalire motani mphamvu ku anthu tikufotokoza nkhani mam- kwambiri mu programu yathu imeneyi ya dera langa ikutanthauzikira bwanji ku nkhani ngati zimene zikuchitika pano? A, mukhoza kuona kuti ntchito imeneyiyo yagwirika ndi eni ache akudera kusonyeza kuti no atengapo mphamvu atengapo gawo kuonetsetsa kuti no ntchito imene ijayi itheke komanso asamalire zachilengedwe zawo A, tikatero ndiye kuti zikupherezera ku nkhani ya mphamvu ku anthu decentralization Amenewo ndi Mr. Msusa, iwo ndi District Fisheries Officer kuno ku Mangochi. Kutikambira zimene zakhala zikuchitika mu maminitsi amenewa takhala tili pa nyanja, tamva kuchokera kwa amfumu kuja komanso kwa akuluakulu ochokera ku bungwe la pact komanso ndi alangizi osiyanasiyana, tamalizira ndi iwowa ngati mlangizi wamkulu wa nkhani za nsomba kuno ku Mangochi pamene tinali kuno kwa Nankumba. Kuno ku Mangochi muno mmudzi mwa Chiwalo ndi a BVC imeneyi ya Chiwalo BVC amene amationetsa zimene zikuchitikira pansi pa zosiyanasiyana zimene akuzichita kuno. Inali program yapadera imene tinabwera kuno chifukwa tikuonetsani mphamvu ku anthu. Tikamati mphamvu ku anthu mwina nthawi zina zikumatanthauzikira mu zimenezi zimene zikuchitika kuno ku Mangochi. Mpaka tsiku lina dzina langa ndine Emmanuel Thuwala makoma nonse. It's goodbye.